turabu ka ɲi de ye n'i y'a dɔn a ɲɛ dɔn beleba ye an bɛ kalanbulon na sira kɔrɔ bon n'o de fɔ n ko laturu ye fɛn dɔ de a ka nɔgɔn kojugu mɛ an laturudalaw yɛrɛ de bɛ ka laturu gɛlɛya an yɛrɛ bolo ni laturudala jumɛnw de don parce que baara o baara n'i b'a kɛ baara in kalan fɔlɔ i k'a dɔn e yɛrɛ bɛ ka mun de kɛ e ma fɛn min kalan k'a sidɔn fɛn min don donc n'i ko i bɛ bɔ ka kuma fɔ dɔrɔn i bɛ fɛn dɔ de fɔ ten kalanbulon kɛlen don ka bamakɔ fa tew kalanbulon bɛ bamakɔ fan bɛɛ kalanbulontigi n bɛ foli kɛ aw bɛɛ lajɛlen na karamɔgɔ n'a kalandenw b'a bɛɛ fo mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ a ye kalan kɛ a kɛcogo la a ye kalandenw kalan u ka se ka fɛn dɔ dilan jamana in ye don dɔ a ye mɔgɔw kalan k'u fɔrme laturu tiɲɛ sira kan ka taa laturu san eh, liburu san misiriba dawolo la ka na i sigi mɔgɔw dala ko e ye kalanbulontigi ye ne kan t'o ma parce que kalanbulon ba kelen bɛ bamakɔ yan bi u ti laturuko kalama u bolo ma don laturu la u tɛ se ka fɛn fɔ laturu la ka taa livre san ka tableau ɲini dɔrɔn k'a monte kogo la ka wuli manamanakan fɔ la mɔgɔw dɔ a ye sabali karamɔgɔ a ye sabali a y'a dabila parce que nin ye fɛn dɔ de ye a man ɲi dɛ fɛn in man ɲi diɲɛ fɛn o fɛn n'a bɔra kuranɛ kɔnɔ kuranɛ ye fɛn barikalen de ye parce que n delila k'o fɔ aw ɲɛna ka tɛmɛ n ko kuranɛ ye hijibu ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ donc laturu a bɛ bɛn hijibu ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ani wɔɔrɔ danfara jumɛn b'u ni ɲɔgɔn cɛ nabiɲuman ba kɛmɛ ani ba mugan naani olu tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min na o tɔgɔ bɛ laturu fana kan ten donc kira kɛmɛ saba ani kira tan ni saba u tɔgɔ bɛ kuranɛ kɔnɔ cogo min na o tɔgɔ fana bɛ laturu eh, kɔnɔ ten k'a daminɛ laturu ni la ka n'a bila fo laturuko laban a bɛɛ lajɛlen ye nabiɲuman tɔgɔ ye a si tɛ tɔgɔ ye tɔgɔ min ye tɔgɔlankolon ye a nabiɲuman kelen o kelen a bɛɛ ye koba dɔ kɛ a nabiɲuman kelen o kelen a bɛɛ jiginna ni sira dɔw de fana ye donc o ko ti tulonkɛfɛn ye k'a fɔ ko mɔgɔ ti tulonko la ka bɔ ka kalokalokan fɔ mɔgɔw ye ka mɔgɔw bila jigi la wa n ka kuma in fana fɔkun tɛ k'a fɔ ne de b'a dɔn a ye na ne fɛ yen n kan t'o ma dɛ ma bɛn b'o fɔ ne tɛ n ta kɛ o kiliyan ɲini tɛ n tɛ ka client ɲini n m'a fɔ fɛnɛ k'a ka n wele ko n bɛna kɛ baara de k'aw ye o tɛ ne ka kuma bɛ min nɔfɛ a y'a kalan k'a dɔn n'i bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ i bɛ se ka nin kalan i tɔgɔ arizere kalanbulon na n'i y'i tɔgɔ arizere kalo sara a man ca a bɛ komi ne bɛ ka baara in yɛrɛ de kɛ ala kama nin ala kama baara de ye aw bɛ wari min di ne ma a tɛ foyi ɲa ne ye dɛrɛmɛ kɛmɛ naani kalo la a tɛ se ka denbayatigi si balo dugu in kɔnɔ yan ne tɛ ko wɛrɛ la donc nin ye ala kama baara de ye k'a di duniya hadamadenw ma dɔnnikɛlaw digira an na ni min wulila n bɛ nafolo baara ni min wulila n bɛ nin kɛ an ka nafolobaaraw bɛ yen a cɛnw bɛ yen olu tɛ se ka ban yɛrɛ ɔ nka na ni segi ye n k'a fa wari la k'a d'i ma nkalon don bɔsili don cɛn tɛ ne yɛrɛ bɛ s'o la o ye kɛnɛkanko ye don dɔ an bɛna o bɛɛ pratiquer kalanbulon in kɔnɔ yan n b'a kɛ bɛɛ ɲɛna yan bɛɛ b'a ye cɛn tɛ walima na ni bɔgɔdaga dɔ ye ne bɛ daga don k'a d'i ma don o don i b'i ka nasɔngɔ t'a kɔnɔ nkalon don tiɲɛ tɛ olu ko bɛ labɛn cogo min na n b'o ɲɛ dɔn n bɛ se k'o kɛ ni mɔgɔ min ma d'a la n b'a kɛ k'a d'i ma wulibali don mais tiɲɛ tɛ quoi tiɲɛ tɛ ne bɛ se ka miliyɔn bi saba bɔ k'a di e ma mais mun na waa kelen kamanagan bɛ ne la o tɛ tiɲɛ ye o ni ne bɛ se ka miliyɔn bi saba d'e ma ne bɛ miliyɔn bi saba nin de di n yɛrɛ ma fɔlɔ ni ne yɛrɛ y'o dun o tuma fɛ ne bɛ sɔrɔ ka miliyɔn bi saba d'e ma a kana to nin filouman ninnu k'aw sɔrɔ tuguni a man ɲi tiɲɛ tɛ quoi filouw don tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ ye min ye o ye nin ɲinini de ye k'a dɔn parce que kalandenw ne b'a fɔ waati bɛɛ n ko laturu ye so tan ani wɔɔrɔ de ye n'i y'a wolo tan ni wɔɔrɔ don mais n ka kuma kɔnɔna la n b'a yira o la waati bɛɛ n ko laturu bɛ bɛn so naani ma o so naani bɛ sigilen filɛ nin ye nin so naani n'i y'a dɔn a b'i ka diɲɛ dilan n'i y'a dɔn fɛnɛ ka se niveau dɔ la a b'i ka lahara dilan yɛrɛ o ye kabako kuma ye parce que so naani tɛ dɔwɛrɛ ye tiɲɛni ani ɲali de don n'i y'a kalan k'a kɛ dilannikɛla ye i ka lahara dilanna n'i ye furu kelen dilan ni laturu ye donc o baraji n'o bɔra k'o yira e la a bɛ kurazi di dɔnnikɛla tɔw ma mɔgɔ dɔ bɛ yen i b'a sɔrɔ kɔnɔnafili b'a kan e y'a ta ka bɔ degun kɔnɔ o tuma n'o baraji yirala e la a bɛ kurazi di dɔnnikɛla tɔw ma walima banabagatɔ dɔ nana e fɛ yen bɛɛ kamana gannen b'a ka bana la i sera k'a furakɛ laturu kɔnɔ banabagatɔ nin hali n'a ye miliyɔn d'i ma miliyɔn tɛ se k'e sara mais e ye ɲuman min k'a ye fo lahara jɔ don o ti bɔ a kɔnɔ donc ala bɛ o baraji sɛbɛn e ye mais n'i ye mɔgɔ kelen faga laturu la i ye du kelen ci i ye kabila kelen ci donc i tɛ s'o kunko kɔrɔ sini lahara jɔ don o de kosɔn a bɛ fɔ ko laturu so naani don mais a dɔnbagaw b'a yɛlɛma k'a kɛ so ba wɔɔrɔ kɛmɛ wɔɔrɔ bi wɔɔrɔ ni wɔɔrɔ ye mɔgɔ si tɛ se k'o bali parce que fɛn min ti kɛ o bɛ kɛ n'a ye min bɛ kɛ o bɛ kɛ n'a ye n'i ye nin dɔn i bɛ mun kɛ jo la e se ka jo ta ka nin dɔnni to ni nin dɔnniya b'i la i se ka jo ta parce que nin soden kelen a ka baara ka teli ni jo ba kelen ta ye laturu soden kelen bɛ bɛn jo kɛmɛ de ma laturu yɛrɛ ye so joli so tan ni wɔɔrɔ donc so tan ni wɔɔrɔ fɛn min soden kelen ye jo kɛmɛ ye e bɛ se k'o dɔn cogo di ka taa jo ta k'i ka diɲɛ tiɲɛ k'i ka lahara tiɲɛ a ye sabali dɛ jotigi ani laturu dɔnna kelen tɛ laturu nin bɛ baara min kɛ ale ni yiri de bɛ labaara ɲɔgɔn fɛ ani yiri i b'olu de labaara mais n'i ye nin kalan i tɛ yiri dɔn a dali dabila kan'a da yɛrɛ parce que e bɛ ka fɛn fɛn fɔ a si tɛ tiɲɛ ne dɔnbagaw tulo bɛ n na minnu bɛ n dɔn olu tulo bɛ ne la u b'a dɔn k'a fɔ n bɛ ka kuma min fɔ nkalon t'a la fiyewu parce que kalanbulon yɛrɛ tɔgɔ de ye ko tiɲɛ kɛnɛ ka dɔnni bɔ dibi la k'a bila kɛnɛ kan a tiɲɛ an b'o bolo de kan donc maintenant an tɛ fɛ ka taa ni sira si ye min bɛ se ka kɛ sababu ye ka taa sira kɔrɔ in nanɔgɔ komi laturudala kuraw bɛ yen sisan olu ko ko cɛndala kɔrɔ minnu tun bɛ sira min kan ko tiɲɛ tɛ awa tiɲɛ tɛ o parce que aw bɛ ka min da o ye laturu ye e ni tiɲɛdala tɛ se ka ɲɔgɔn ye tiɲɛdala o bɛ tiɲɛ de kan o ni nkalontigi tɛ ɲɔgɔn ye tiɲɛ de bɛ kalan tiɲɛ bɛ kalan de tiɲɛ fɔ yɛrɛ de bɛ kalan mais nkalon o tɛ kalan kɔ i bɛ t'o san sugu la de k'i jɔ o kun donc k'a dɔn k'a fɔ laturu ju wulila yɔrɔ min na a bɛ tila ka laban yen dɔnni bɛɛ n'a bɔyɔrɔ don a wulila yɔrɔ min na dɛ k'a bɛ taa laban yen de k'o dɔn fɛnɛ k'o dɔn k'a fɔ a bɔra yɔrɔ min na a bɛ taa yen nin laturu ne ye nin ta sisan nin ye so naani ye bon nin so naani n'i y'a wolo a bɛ bɛn tan ni wɔɔrɔ de ma mais an bɛ den kelen pe dɔrɔn bɔ a kɔnɔ ka bi baro kɛ ni o ye o den kelen ye jumɛn ye n'i nana eh, laturu ni so ni garisigɛ so nin an b'o bila parce que n'i ko ko ne ye garisigɛ u b'a dɔn k'a fɔ a ni ni garisigɛ kɔni n'i y'o kɛ fɛn dɔ ye o bɛ ko dɔ kɛ donc an k'o to yen laturudalaw a ye bigi ta a ye bigi ta a ka wuli aw ka jɔ a ka tiɲɛ kɛnɛ la mais fɛn min bɛ ka fɔ aw ye tiɲɛ de don n'a ye n diya n b'a bɛɛ walawala parce que a bɛ ne kɔnɔ de o tɛ waso ye mais n'a fana ka di n ye n b'a datugu k'a bila fo a ka n wele n'a ye n wele a bɛ se ka bɔ ni fɛn dɔw y'a kɔnɔna la mais weleli nin tɛ dɔwɛrɛ n'i ye n wele i tɔgɔ arizere kɔ k'a fɔ k'e bɛ ka n wele de ne k'i kɛ fɛn ye ne ti maa kɛ fɛn ye dɛ ne tɛ yan o kama ou bien n wele i ka ko dɔ dilan ni dɔ camancɛ la ne tɛ yan o kama n bɛ yan min kama ka mɔgɔw kalan ne bɛ yan o de kama donc ni soloma ɛɛ n'i ye nin ta nin ye adama ye o ye laturu garisigɛ so den de ye nin ye alimankusi ye. ale ye bɔgɔso den ye laturudala cɛntigi fan o fan bɛɛ b'o dɔn mais n'i y'a wolo ni adama ni mankusi wolo a bɛ laturuden min d'i ma a bɛ fɔ de ma ko masa solomani masa solomani a fɔndala ka di solomani kuma ka di mɔgɔw ye kojugu a baro fana ka di mɔgɔw ye solomani ale fana kuma de ka ca ka tɛmɛ laturuden bɛɛ lajɛlen kan mais o bɛɛ la u ko ko solomani mais solomani a bɛ mɔgɔ kɛ fɛn ye cogo di siraw de b'a la o donc ne ye nin solomani kelen pe sigi a solomani filɛ nin nin solomani kelen pe nin bɛ mɔgɔ kɛ nafolotigi a bɛ mɔgɔ kɛ bagantigi ye ni i bɛ hɛrɛ o hɛrɛ ɲini dugukolo kɔfɛ i bɛ se k'a sɔrɔ ni solomani ye mɛ i komi ne tɛ yan k'a fɔ ko n bɛ o siraw ɲɛfɔ aw ye n b'a kɔri dɔrɔn n b'a bila parce que n'i y'a walankata sisan u bɛ taa i sigi ni bigi ni papiye ka taa hadamadenw hakili tɔrɔnpe n'a ye k'a sɔrɔ u t'a baara cogo dɔn donc ne tɛ a cari ne kɔni b'a ɲɛfɔ solomani nin n'i b'a dɔn i tɛ se ka nin dɔn k'a fɔ k'e sigilen bɛ kalokalokan fɔ la mɔgɔw ye ayi o tɛ se ka kɛ o i tɛ nin dɔn a baara laturudala yɛrɛ tɛ nin dɔn yɛrɛ k'e bɛ taa porodi mun ka hadamadenw ka dulokiba don ka mɔgɔw hakili tɔrɔnpe o tɛ se ka kɛ mɛ n bɛ min fɔ aw ye dɔrɔn a y'a ɲini aw k'a dɔn donc n bɛ barow da solomani nin na solomani baro n b'a bila yan ni n taara n'a ye ɲɛfɛ n dusu bɛna wuli n b'a ɲɛfɔ mɛ n b'a baro bila yan o ko tɔw bɛ ne ni n ka kalandenw cɛ yan